aa kalata tinachoka kumudzi kumalawi obwande mukuli chani tsopano achimwene tilipo ife basi pano tikumangowerengana kuti kodi auja alipo nanga auja aja aliponso Ndinakamba kale kuti zija zomati ayi nyumba iyo akubuma maliro tiyeni tikakhale nawo limodzi zimene zija zimachitika zonse zili mchimaka chimwene koma pano aah ayi ndithu kusowa wolira nzake maliro umangopita chetechete opanda kubumidwa. Namondwe uyu watipatsa usiwa kwabasi. Tikukamba pano achimwene ena m'misasamo tizovala timene adathawa nato tsiku limenelo limene madzi amaphulika m'phiri. Timeneti ndimene akuvala pakadali pano. Chofunda alibe. Chisanu chonse chimathera pathupi, usiku onse mpakana kucha. Ana ang'onoang'ono kumakanika kumvetsa kuti kodi abale chikuchitika ndi chani pakadali pano, dzanadzana lomweli adali nawo makolo awo nthawi ya chakudya iliyonse ikakwana amawaitana iwe bwera udzadye chakudya ndipo mwachimwemwe amathamangira kukadya chakudya chogulidwa ndi abambo awo chokonzedwa ndi amayi awo lero lino kuti zii okha okha muchipinda chophunziriramo ana anzawo akumadabwanso kuti aah muno ife tinkabwera kudzaphunzira A ndi E koma tsopano chachitika ndi chani kuti iyi ikhale nyumba yathu tsopano? Nanga makolo anga aja ali kuti? Andiitana nthawi zanji kuti ndikadye? Bwanji sakuoneka? Nanga nzanga uja ndinkasewera naye jingo janga uja bwanji sindikumuona? Ali kuti iyeyo? Namondwe watisokonezera ubale, kutibalalitsa. Ena tindawaona komaliza. Zimamvetsa chisoni tikamazindikira kuti sitidzawaonanso, madzi anawakokolola, ndikuwaponya pa makokelezi. Mukakhala ndi maulendo a pa basi kwathu kuno achimwene, ndiyekutitu basi tikukamba za Kwezy buses ndi yokhayo yodalirika. Zimenezo ndiye sindidzasiya kukamba. Kuchitirabe ena ake amene angakhalebe akumalakwitsa mwadaladala, kenaka pambuyo pake nkumati, Aaa, koma ndiye zinthu zake, mwamva inu? Ondiuzatu koma adaalipo! Palibe chinthu chopweteka ngati kunong'oneza bombono, achimwene. chifukwa wachita zinthu zimene winawake ankakuuza kale Kwezy buses tu ndiye dilu ndikudziwa munthawi ino ya mabeya namondwe mukuyembekezera kuti kodi obwandewa anena chani kwenikweni ish achimwene monga muja ndidayankhulira muja amwene kulankhula kwakebe kukumandivuta ndisaname pena ndikati duu kulingalira kuti koma abale Chikuchitika ndi chani? Osakhulupirira amwene. Pena ndikumadzigwedeza kuti mwina ndikulota kapena? Msamuko woterewu ndi msamuko wa mtundu wanji? Woti miyandamiyanda ulendo kuchoka limodzi. Kuchoka opandanso kulawirana achimwene. Pakadali pano tathodwa. Mtengo wogwira tilibe. Ndimakamba mu kalata yanga yapita ije kuti zimene zatigwera achimwene zationetsera umphawi umene tili nawo kwathu kuno. Lero lino mwina mwake ndilankhula zoti. Ena ake sizikusangalatsani. Komabe dziko lathuli tisabisiranepo apa ayi. Lakhala dziko limene lidagona kwa nthawi yayitali. Chitukuko kwathu kuno chakhala chisakuyenda kwa nthawi yayitali. Kwathu kuno nthawi yayitali takhala tili malo amodzimodzi kupanga zimodzimodzi. Mu kalata yapita ija ndidanenapo kuti anthufe zatigwera nde tikumalimbikira kunena kuti ayi anzathu masolijala ali kuti bwanji osatulutsa mahelokopitala? Ndye paja ndidanenapo kuti aa nkutheka mwina mwake anzathu masolijalawa mahelokopitala tikunenawa alibe. Nanga inu pofunika helokopitala iwo angamangokhala kumangoipukuta helokopitalayo osaitulutsa ali nayo? Ukhala ngati zinalidi zoona achimwene. Zatengera anthu ena ake kuchita no kutithandiza kuti ayi ii ndi mahelokopitalawo ndi amenewo thandizikani. Umphawi wathu ngochititsa manyazi kwambiri. Ndi zitachitika izi, ndinali ndi nthawi yolingalira kuti koma kodi ifeyo ndi kwa nthawi yayitali takhala tikutani? Atsogoleri onse amene abwera pambuyo pa Alidzi apanga chani? Ndi chani chimene adapanga mu zaka zonse zimene takhala mu ulamuliro wa demokalase? Chaka chino ndi chaka cha 30 chisinthireni ndale kwathu kuno kulowa mu ulamuliro wa demokalase. Koma kodi ndi chiyani chimene tingaloze chooneka mu zaka 30 zimenezi koposa kumangokangana, kutukwanana, kutemana pa nkhani zosiyana maganizo pa ndale? M'menemo anzathu zawo zikutheka akutukuka bwinobwino. Zaka 30 za demokalase zakhala zaka zimene ngati dziko tinapita kukagona. Misewu yambiri ndi yomweyo yomwe idalipo nthawi ya Alidzi. Zaka 30 zapitazo, timisewu tina tosaoneka bwinobwino timene tayeserera tokha kumanga pakatipa, masanje enieni. Timeneto panopa namondweyu ndi nsanza zokhazokha. Na Mangwetso wangayi timafunsana kuti koma kodi nde kuti vuto limakhala chiyani? Ufulu kuchuluka kapena? kapena mwina mwake ah, kaya amwene simatha kumvetsayi koma ndithu misewu imene yativuta panoyi mabiriji kudukaduka ndi chifukwa choti kwa nthawi yayitali takhala tikumakangana zinthu zozizira kwambiri osachita zitukuko zenizeni zolozeka Alidzi adayika ndondomeko ku nkhani za misewu boma lililonse kumakhala ofesi yokonza misewu amwene imene dzinja lililonse likayandikira amankanakonzakonza misewu yonse ya m'bomamo kukonzanso ngalande za madzi zonse bwinobwino kuti madzi aziyenda bwinobwino misewu yofunika kupala ndi kutsira girevulo amapanga zimenezo linali gulu lotchuka tinkangoti dilimpu pano zonse ayi zinapita tinasinthitsa ndi chiyani hayi palibenso ifeyo koma kudzipenta utoto ndi kumadikula m'misonkhano ya abwana basi amwene kwathu kuno umbava wa akuluakulu ndi umene udativuta kwambiri anthu otikonzera misewu koma kansewu kakeko chaka chimodzi chokha kamakhala katatha kalekale kusanduka nsaza Koma etu opanda ndi mmodzi yemwe. Obwereranso kampani idapanga msewu ija kukaifunsa kuti kodi inu akuluakulu msewu munaukonza ujatu watha kale pakadali pano. Kodi mudakonza bwanji? Masewera amenewa sitikulola ayi. Umenewo mufune musafune mupanganso basi. Lerono sitikufuna kutchula maina. Koma ndithu ena ake amadya gawo lalikulu la ndalama za misewu. Ndichifukwa chake amalolera anthu adzichita zachinyengo pomanga misewu. Omangawonso salabada amadziwa kuti a Namalamba tinamudyetsa kale ina yake nde ngakhale tapanga zachilapalapa sikutibe angavute kwenikweni ayi. Misewu yonyasa, yosalimba ndikumapangidwa. Palibe oona? Namondwe wationetsa poyera kuti zipatala komanso nyumba za chisoni mzipatalamo zikadali momwe muja mwakale mwa nthawi ya Alidzi. Mabwana kwa zilumika 30 za ulamuliro wa demokalase tinatambalala kwambiri, ma budget onse amene amadutsa pakatipa ndalama zake zimangokhala zakudya basi ndikumangotcholera zina mthumba kukakwatira mitala. Amwene Namondwe wabwera, matupi a abale athu paliponse, kukaona nyumba zosungira matupi a abale athu kuchipatala. Zikadali zomwe zija. Moti Alidzi atati adzuke, akhoza kutenga chikwapu kutikwapula kuti koma zoona inuyo? Inuyo mukadali pompaja? Zipatala zikuluzikulu zikadali zomwe zija. Kwa zilumika 30 ayi ndithu. Osaganizanso zowonjezerako mwina zina zipatala zikuluzikulu. Kwa zilumika 30 za demokalase, ndende zathu zikadali momwe muja! chiwerengero nkumachiona chikukwera ndithu koma ayi ndithu osachitapo kanthu kumangokhala kumangowalongedza andendewo ngati nsomba kumapholisa uku kalekale kudali ndege zingapo nthawi ya alidzi zikativuta ngati chonchi ndiye kuti amakhala asilikali ankhondo komanso mapholisa paliponse ndi ndege pano mm, Demokalase malodza kwabasi lero lino mabwana anamageya anyezi atsogoleri athu anamalamba mikhula ng'ona tikhale pansi tilingalire kwa zilumika 30 za demokalase kodi talikonda dziko lathu kapena timangoganiza zolidyera basi ndife dziko logona kwabasi.